Фи пщэдджыжь фӏыуэ си лъэпкъэгъухэм. Иужьрей махуэхэм ди хэгъуэгум къыщыхъуахэм фыщыдгъэгъуэза иужь, пыдощэ адыгэбзэкӏэ фхуэдгъэхьэзыра нэтынхэм. Адыгэхэм я лъэпкъ щӏэиныр хъумэным, щӏалэгъуалэм я гъащӏэ псэукӏэр егъэфӏэкӏуэным, ар адэжьхэм къащӏэнам тетыным, хуэунэтӏыным телажьэхэм ящыщщ ди хэгъуэгум и шууей хасэ хьэлэмэтыр. А гупым хэт щӏалэхэр нобэ къедгъэблэгъащ.

Къыдэплъхэм къазэрыгурыӏуэн хуейр фи зэпеуэм хэтын папщӏэ. Мыбым илъэс бжыгъэ хъуауэ идогъэкӏуэкӏ видеоконкурскӏэ дызэджэр. Мыхьэнэуэ хэтлъхьари мы адыгэ ӏуэрыӏуатэм теухуауэ фӏы гуэрэ къигъэлъагъуэ, щапхъэ дахэ, шуухэри хэтми, хабзэ хэтми, ар псори къызэщӏиубыду ролик кӏэщӏхэр трахрэ. А ролик кӏэщӏхэр и кӏэм къэтлъытэжрэ хэт ей нэхъыфӏми тыгъэхэр хуэдгъэфащэу илъэсищ хъуауэ идогъэкӏуэкӏри, аргуэру мы гъэми едгъэжьа ар. И къежьапӏэкӏэ Мазаем япэ махуэм къыщӏедзэри, Накъыгъэм езанэ махуэм нэскӏэрэ Ягъэхьэзыр, накъыгъэм езанэ махуэм къыщӏэдзауэ еплӏанэ махуэм нэскӏэрэ къысхурагъэхьри, Тӏанэ еханэ махуэм къыдолъытэж хэтми. Абы хэти хэтыфынущ, нэхъ къэзыцӏыхуну зыхуейри щӏэупщӏэмэ, къыжетӏэн, къэдгъэлъагъун, псоми дызыцӏыху къыхэтми, дызымыцӏыхуми дыкъицӏыхун. Къэбэрдеймкӏи холэжьыхьхэ, Адыгэ Республикэмкӏи, дэнэ адыгэ щымыӏэми, нэгъуэщӏ къэралхэм къикӏыу ролик къагъакӏуэми, ахэри хэдгъэхьэнущ. Зэрыдунейуэ адыгэхэр хэтыну лъэкӏыныгъэ яӏэщ. А, лъэкӏыныгъэ яӏэщи, абы тыгъэхэри яхуэдгъэфэща, мы гъэм номинацитӏу дгуэша япэрей номинацэр сюжеткӏэ нэхъ лъэщыр. Апхуэдэу куцӏ хэлъу щытыр етӏуанэ номинацэр шы тӏэ адыгэм сыт щыгъуи игъэджэгуу щыта джигитовкэкӏэ зэджэр урысыбзэми абыкӏэ номинаци дгъэува. То есть лучший трюк жытӏэри фӏэтща, ауэ шы нэхъыфӏу зыгъэджэгу, шы нэхъыфӏу къэзгъэлъагъуэ мис а ӏуэхур. Абыми зы номинацэ дгъэува. Тыгъэхэри къэсӏуэтэн. тыгъэхэри сюжетым. Нтӏэ, зыгуэрым хуэпабгъэу щытын хуейр зэпеуэм хэтхэр. Япэ увыпӏищым къыщӏедзэри адыгэ шыщӏэ къабзэкӏэ паспорт ВНИИК пылъу, ар сюжетым япэ увыпӏэ къэзыхьам еттынущ. Къытхуэзгъэфэщари ари Гуэгуш Казбек, КФХ Гогушев адыгэш къабзэхэр зэрехуэ. Етӏуанэ увыпӏэу адыгэ къамэ Адыгэ къамэ ар Къэбэрдейм Залым Алиев абы ещӏ. Ар худогъэфащэ, ещанэ увыпӏу шхуэ. Ари мэс Кисловодск щыщу зы абазэ щӏалэ Тебердуков Игорь жыӏэу абым адыгэ гъэщӏэрэщӏэкӏэу шхуэ тхуищӏыну жиӏаси, ар сюжетым щхьэ а увыпӏищыр худогъэфащэ. Итӏанэ шы фӏыуэ нэхъ зыгъэджэгуми Адыгэ къамэ дыщэкӏым зэрищӏым хуэдэу, абы и къамэ тӏэ абыи худогъэфащэ. Япэ увыпӏэ къэзыхьахэр шыгъэджэгум теухуауэ, нэгъабэ и щыпэ гъэ мис Лъэпсырыкъуэ Амир къихьа, мис и къамэри. Нэгъабэрейри шыгъэджэгур Кушпэ Шамиль къихьа. Ар щӏэтщӏыр ахуэдэу адыгэ фащэм, адыгэшым. Хабзэм нэхъ псоми къахуэщэхукъым тӏэ мыхэри, зэкӏэ зытебдзэкӏэ уасэ мащӏэӏым и уасэр ари. Мис апхуэдэу щӏэблэм нэхъ абы хущӏэкъухэм хуитыныгъэ яӏэщ. Нобэкӏэ адыгэшри къызэригъэпэщыжыну, къамэ жыпӏэми, шхуэ жыпӏэми, шы ӏэпслъэпсми тӏэ, мис апхуэдэурэ нобэкӏэ ара тхузэфӏэкӏыр, Алыхьым жиӏэу зыкъытщӏагъакъуэмэ, гъэ къакӏуэ нэхъыфӏыжу дыщӏын.
Зэпеуэхэм тӏэ, Шамил и ехъулӏэныгъэм дыкӏэлъыплъа, теплъэгъуэ дахащэ игъэхьэзырри, етӏуанэ увыпӏэри зыӏэригъэхьа, шыгъэджэгум зэрыщытекӏуам къинэмыщӏауэ, абы и теплъэгъуэм зэ дыхэплъэжамэ, сфӏэфӏт сэ гъусэу девгъэплъ псори.

Шамиль, тӏэ мис уи теплъэгъуэм дыхэплъа иужькӏэ и гугъу къытхуэщӏыж, дауэ зыхуэбгъэхьэзыра а лэжьыгъэм, дауэ тепха, дауэ уелэжьа, сыт хуэдэ гурыщӏэхэр къыпхуэушу бгъэхьэзыра хъуат?
Э, ну, ролик тетхыным апхуэдэуи гугъу дехьакъым, сыту жыпӏэмэ си ныбжьэгъур къыздэӏэпыкъуа. Зы махуэ махуитӏкӏэ тетхри Амир хуезгъэхьа. Ди адыгэ хабзэ, ди адыгэ фащэ, ди тхыдэр дахэу къэдгъэлъэгъуну дыхуеяти, сэ ар схузэфӏэкӏауэ жызоӏэ. Фхузэфӏэкӏащ, шэч хэлъкъым. Амир, Шамил и лэжьыгъэр дауэ щӏэзыплъыкӏахэм къащыхъуа, дауэ ирипсэлъэжахэм?
Къэзылъытэхэри нэгъабэ ахуэдэу къэдгъэпсат, республикэ къэскӏэрэ цӏыхуитӏ жюрийм хэдгъэтӏысхьэри, нэхъ апхуэдэу къедгъэлъыта республикищым къэз къэзылъытапхъэхэр абы къызэщӏэткъуастми, ягъэунэхуа мы сюжеткӏэ япэ увыпӏэр Шыбзыхъуэ Амир ирата. шы гъэхъуным теухуауэ абы ролик ищӏат. Зэкуэщ шым дихьэх щӏалэ-тӏэ.
Шыфӏыр лӏыгъэм и ныкъуэщ, жиӏэ адыгэм. Зигурэ зи щхьэрэ зэтелъ адыгэлӏым и шы-уанэри нэгъэсауэ зэтелъын хуейщ. Ижь-ижьыжым къыщегъэжьауэ, ди лъэпкъым и цӏэр жыжьэу зыгъэӏуар адыгэлӏым, И лӏыгъэ къудейкъым. Атӏэ ныбжьэгъуу, дэӏэпыкъуэгъуу, зауэгъу пэжу сыт щыгъуи къыбгъэдэта адыгэшым и нал щӏагъым щӏэлъщ лъэпкъыжь тхыдэм и ӏыхьэм.
Етӏуанэ увыпӏэр зрата Шамил. Ещанэ увыпӏэр Адыгэ Республикэм щыщу Джамбулат Тлиш. А щӏалэм ирата, ари нобэ къедгъэблэгъат, ауэ тӏэкӏу хущӏыхьэтэкъыми, гъуэгуанэ кӏыхьи ичын хуейти, хузэфӏэкӏакъым, ауэ мы гъэм япэ увыпӏэ къахьыну жаӏа кӏахэмкӏи, Адыгэ Республикэм загъэхьэзырыну жаӏащ. Къэбэрдеймкӏи апхуэдэ къабзэу мы гъэм Нэхъ къагурыӏуауэ ӏуэхур зытетыр, нэхъ хэлэжьыхьу, купщӏэ дыдэу нэтынхэр дагъэлъэгъуэну жаӏащи, роликыр дыкӏэлъыплъын, мис нэкъыгъэм къэлъэгъуэн ар. Нэгъабэрейм хэтахэм, мис ди щӏалэ нэхъыщӏэ цӏыкӏу къытхуеблэгъар, Эмир, ар хэта, уеблэмэ увыпӏи къихьа, дауэ зыхуэбгъэхьэзыра, Эмир, уэ уи лэжьыгъэм дауэ шым удихьэхрэ? Папэ къэкӏуа и унэм итӏанэ къыжиӏа конкурс щыӏэна?

Карл къыстриха папэм сигъэлъэгъуа мы трюк, ну, джигитовкэ.
Гъэмахуэ жэщыр щэху дыдэщ, ди къуажэм сыдыхьэжащ. Дэтхэнэ унэми быдэу, си гумкӏэ ӏэплӏэ хуэсщӏащ. Нэтбыну ди къуажэ цӏыхухэр, ӏэхъуи мэкъуауи мэжей. Согуфӏэ си гур мэпсэхур, хэткъым си къуажэр къежей. Нэтбыну ди къуажэ цӏыху.

Уи адэр езыр дихьэхыу щыт шы ӏэпслъэпсхэм, шы гъэджэгум, шы зехуэным? Хьа, простэ шыкӏэ къежыхь.
Зэрысщӏэмкӏэ, Эмир къалэм дэсщ, ауэ къуажэм нэкӏуэжурэ шыкӏэ къижыхьу зригъасэу щыт? Абы шыкӏэ къижыхь къудейӏым, ар езым И зекӏуэгъуэ къыщӏэдзауэ и адэм шы къыхуищэхуауэ шымрэ езымрэ къызэдэхъуа жыпӏэ хъуна? Ара абы и ролик ищӏами, ахуэдэу хузэфӏэкӏыу шыгъэ джэгумкӏэ ипэ увыпӏэ къыщӏихьар? Хуабжьу ягъэщӏэгъуа республикищми щӏалэхэм мыхуэдэу ди щӏэблэр хъужыфатэмэ, хъужатэмэ? Алыхьым жиӏэми хъужын, ди гуапэ дыдэ хъунт мыр, мыр сыту дахэ дыдэ жаӏэу ягъэщӏагъуэри, шыгъэ джэгумкӏэ ипэ увыпӏэ нэгъабэ щыпэ гъэм тӏэ иратауэ щыта?
Къинэмыщӏауэ, Хъумэрэныжь дей евгъэкӏуэкӏа зэпеуэм пкъом дэпщеин зыхузэфӏэкӏар Эмир закъуэ. Ар дауэ къехъулӏат? Ар мыст зекӏуэ кӏэщӏхэр тӏэ мы конкурсым пэмыщӏу проектхэр ди Шу Хасэми иӏэщ куэду. Шу Хасэр зы республикэкӏэ зэфӏэкӏым, Шу Хасэм республикищри дыхэт, Краснодар крайри хэту. Абым зэпеуэныгъэхэр и кӏуэцӏми дощӏ, щыри дызэхыхьуи дощӏ апхуэдэуи щыри. Нэхъыбэм дей дыщызэхохьэ. Дэн дей къэмыхъуами, зэпеуэныгъэ гуэр адрейхэр кърегъэблагъэри, дэ Мейкъуапэ хъуамэ, Мейкъуапэ докӏуэри, апхуэдэгъабзэу дыхэт. Ди дей къэхъуамэ, ди дей къокӏуэхэри, дызэхэт, Къэбэрдейрамэ, Къэбэрдейм докӏуэ. Мис ахуэдэу дызэхэхьу дыщытщи, апщыгъуэм зекӏуэ дыщӏат, Хъумэрэн цӏыкӏум дикӏыу Хъумэрэныжь нэгъунэ дыкӏуат, къэ- фащэхэр тщыгъыу дыкӏуати, а етӏуанэ махуэм Хъумэрэн къуажэдэсхэм дэ ахэм я Алыхьым псапэу къаритыж, хуабжьу э, дыкърагъэблэгъа, хуэфэщэну э, къыдэгугъуахэ э, джэгухэри. Джэгу зэпеуэхэри тхуагъэхьэзыра къэкӏуахэм щхьэкӏэ ӏэпщэ зэпеӏэрами, пкъоу дэпщейрами, кӏапсэ зэпеӏэрами, шурыджэгури ар ахуэдэу дызэдэджэгужри, етӏуанэ махуэм жэш абдей дыщыӏэри, етӏуанэ махуэм дызэдэджэгужри дыкъэкӏуэжауэ щыта. Абдейм пкъоу дэпщейм япэ увыпӏэ къихьат Эмир

Грамоти къратат, ди къуажэ администрацэм къыхуагъэфэщат тыгъэ гуэрхэри кърата. Ар ди зы проектхэм ящыщщ, ар мы гъэми Алыхьым жиӏэмэ ди мурадщ, нэгъуэщӏ къуажэхэми дыкӏуэну апхуэдэу дызэхуэсу. А проектым и мыхьэнэр къуажэм и зэхыхьэн дахэ хъууэ шыхэр ялъагъу, фащэхэр ялъагъу, сабийхэм щапхъэ яхуэхъуну, мис ари ар Ди лэжьыгъэм и зы, и зы пычыгъуэу щытщ. Си ныбжьэгъухэм сэ нывжесӏэну сыхуей. Ди нэхъыжьхэм хабзэ къытхуагъэнащ. Шы ушэсмэ, уи адэм и псалъэ къэщӏэж. Уи шы къэбгъанэу зауэм укъыхэмыкӏыж. Къуэши шыпхъуи шы щӏыхэгъэувэр аращ. Уи шы пхъумэм лъэпкъым и напэр пхъумащ. Лӏыгъэ уиӏэр уи бзэм тету щыгъэт лъэпкъ дамыгъэр уи блэкӏам и щыхьэт. Хабзэу зетхьэр, ди нэхъыжьхэм ди деж къагъэсар ди щӏэблэщӏэм яхэтлъхьэну аращ дэ ди къалэныр. Адыгэлӏыр сытым щыгъуи псалъэм тетащ. Адыгэлӏ жыпӏэу зэи зомыгъэлӏ. Уи лъэпкъыжьыр